munali pa foni mwayilandira bwanji nkhani ya a Jane Ansah ndi nkhani yabwino kwambiri Eh, ndi chiganizo chimene apanga a president athu tikuyenera tichilemekeze kwambiri tikuyenera kugwira ntchito ndi a Jane- ndi- tigwire ntchito limodzi ndi a Jane Ansah kuti pambane chofunika kwambiri choti tipulumutse mtundu wa malawi ndi amalawi ndi amene akuvutika So tikuyenera tithandize a Malawi pogwirana manja kuti Malawi timombotse pa 16 pano. Mwasapota a Jane Ansah. Of course, oh yes.
Kodi inu kodi inuyo mmaufuna running mate kapena simmaufuna? Palibe tsiku limene nankhula kuti ndifuna running mate. Eh? Palibe tsiku limene nankhula kuti ndifuna running mate. Kaka akuseka.
Akuti bwanji? Akuti palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate.
sinayankhulepo koma munthu amene ndinampanga spot lero anali iwowa anali pa foni samaonetsa amaufunawa ayi akuno nkumbali munthu munthuyu amatipula central region eh amaufuna zangovuta basi kutipula kutipula mene kuti- kutipula kumene nene matipulako ndichifanira kuti Akuti tisunthire cha apo, tisunthire cha apo, tisunthire- tiye tisunthire cha apo. popo eh potakasuka nkhani njaikulu ikufunika malo otakasuka Eh, muwafunse bwino Eh, zona. Eh, muwafunse bwino ndithu maona moto moto moto kuchokera kuchipani kumweko anthu akudziwa chilungamo Eh, ine ndimagwira ntchito imene ndina- ndinawina convention Yeah. ndinawina convention ngati vice president wa dpp central region ndiye ndimagwira ntchito imeneyoyo yotukula chigawo chathu chapakati matsima structures chiganizo chosankha vice president ndi cha president professor arthur peter mutharika so tonsefe ngati achipani tikuyenera tilemekeze maganizo a president wathu tigwire ntchito ndi Jane Ansah amalawi ambiri ndi amene akuvutika kunjaku ndiye tisazipange ifeyo mupitirizabe kupanga misonkhano mwamphamvu kapena mwafowoka palibe chifukwa choti ndifookere chifukwa a Wonder Msiska akuti mmaufuna eh, eh, Apa- apa mpagulu tisamaname yayi munthu wa mulungu amaufuna koma sa- koma sananene sangalephere kumva kaululu pang'ono koma sananene kaululu akukamva sananene kuti ama koma pagulu panopa sunganene kuti yayi ee sindimaufuna apanga a- azikomano pena pake amva kuwawa avomeranso kulero
amene akufuna running mate ndi amene mwaona sanafuna kupanga mgwirizano ndi dpp alipo azipani zina amene afuna running mate ngati utm alephera kupanga mgwirizano ndi dpp amenewo ndi amene amafuna running mate ndiye nakhala simafuna running makhala mafuna running mate sibwezi ndili pano koma running mate sinaufune mind you Ndinawina convention pa mpando wa vice president wa central region. Ndimagwira ntchito ngati vice president wa central region. Ndikanali mwana zaka 36. Kodi muli zaka 36?
Zaka 36. Kabebe.
Anthu onsewa mukaona apawa mwina temu yathu yakhala mazimene ndineyo 2030 I promise you ndizatenga mpando wa vice- wa- wa- wa- wa Peter Mutharika. Mark my words. Can you say that again? 2030 I'll be the, I'll be the president of DPP. Oh. Zo mwambiri wa. Tosi mukunyanyala ya. Yeah. A Namalombawa. Ayatapikisana ndine. Akuchoka. Akaba ilezo sindikulola ya.
2030 ivuta. 2030.
Abwana. Ine ndine vice president. Mukaona the only vice president wachichepere mu zipani zonse. Koma tsopano nanga si anthu amaganiza kuti Akhoza kumatengano ma vice president inu nanga kungotengano munthu oti alibe mpando ku chipani zimenezi muziona bwanji? Choyamba mudziwe zoti Peter Mutharika ndi president yekhayo amene ali ophunzira muno Malawi kwambiri. He's a professor of law. Tili ma, ma vice president 4 Yeah. tonsefe timagwira ntchito muno mdzigawo. Akadatenga a Msaka ne nkadakwiya. Mukanakwiya?
Akadatenga Mwanamvekha ne nkadakwiya. Okay. Akadatenga mwina uh, A Jappie. a Jappie inenso nkadakwiyanso. Okay.
anthu onsewo akadakhala bwana atenga ineyonso anthu onsewo sakadakwiyanso so ndiona ngati kuti apanga chiganizo cholondola kutenga munthu wa neutral kuti apange balance zigawo zonse kuti ntchito imene tikugwira tipeze kugwira ntchito tate tione nate bigger picture ya 20 dpp fi- final question dpp iwina pa 16 pa sinachotserepo nthawi yonse imene ndimakamba zimenezo dpp iwina and tiwina masankho pa 16 pano ndithudi
Mwati bwa? a mutharika amene akuti asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mukati si yaye lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo kuyankhula kwa a namalomba tithira mchenga mu mpungamu sindikudziwa kuti mawu amene munamva pa ine ngati ine zimene sinayankhulepo apo zino ndi mboni Eh, ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ayankhula ndi apresident dzulo usiku ndine ndekha mwina kwa anthu ena onsewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika ndiye ndithokoze kwambiri apresident ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifotokozera kuti mphwanga abcd so apresident amandilemekeza kwambiri and ineyonso ndikuyeneranso kuwalemekezanso ngati mtsogoleri wathu Ah, chabwino. mawu akulu ndimene zinamenewo Ah, tathokoza kwambiri mr vice president uh, center uh, dpp mwatilemekeza kwambiri tikufunireni zabwino zonse zikomo kwambiri bwana zikomo kwambiri Thank you.
a namalomba mukhoza mapita tsopano a namalomba mukhoza mapita tsopano a namalomba nyamukani dzipitani Ose mufuna ndifunsa za 2030. Mufuna ndifunsa za 2030. a namalomba dzipitani titseke Zimatha. Eh, dzipitani Zikomo kwambiri.
dzipitani Komatu mmene mwaonera pano si boma tatenga ine ndikukayika apa auzeni amalawi konse kumene akutionera boma silapita ine Boma silapita boma silapita ine a Namalomba nyamukani mudzipita titseke